Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Chipani cha MCP chikufuna a president a Chakwera adzaimirenso masankho mu 2025 patadutsa nthawi yayitali akubisa za yemwe adzaimire chipani cha Malawi Congress Party MCP pa masankho a mchaka cha 2025 chipani chabwera poyera ndi kuyankhula kuti mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano a Lazarus Chakwera ndi amene chipanichi chagwirizana kuti adzaimire pa masankho akubwerawa. Wofalitsa nkhani wa chipanichi, a Ezekiel Ching'oma, anayankhula posachedwapo kunena kuti komiti yayikulu ya chipanichi ya National Executive Committee, NEC, komanso mamembala ambiri a chipanichi akukondwera ndi mmene a President a Chakwera akuyendetsa zinthu zawo mdziko muno ndipo ndi khumbo lawo la anthuwa kuona a president a Chakwerawa akupitirira kulamulira dziko lino kotero msonkhano wawo waukulu wa chipanichi womwe akuti uchitika chaka cha mmawa udzasankha mtsogoleriyu kukhala wochiyimira chipanichi pa masankho akubwerawa Komatu a Alex Major, womwe ndi wofalitsa nkhani wa kagulu kena komwe kamadzitcha kuti Concerned MCP Members komanso ndi phungu wakale wa dera la kumadzulo m'boma la Kasungu, anati mphamvu za National Executive Committee, NEC, ilipoyi zikutha pa 18 May mchaka chino ndipo pakuyenera pachitike msonkhano waukulu womwe usankhe munthu wotsogolera chipanichi pa masankho a mchaka cha 2025. Iwo anati chipani cha MCP-chi si cha munthu mmodzi ayi ndipo za yemwe adzaimire chipanichi pa masankho akubwerawa sizikudziwika ndipo ndi msonkhano waukulu wokha womwe ungadzasankhe munthu wodzaimira chipanichi. Akatu ndi koyamba kuti chipani cha MCP-chi chibwere poyera ndi kunena kuti chikufuna a President a Chakwera adzaimire pa masankho a mu chaka cha 2025 kumachita kuti anthu ena kumeneko omwe ndi mamembala a chipanichi mwa okha akhala akuyankhula mu misonkhano kunena kuti akufuna a President a Chakwerawa kuti adzaimirenso. Komatu a Ching'oma akuti komiti yayikulu ya chipanichi inakhala pansi ndi kukambirana kuti msonkhano waukulu wa chipanichi wosankha yemwe adzaimire masankho a mchaka cha 2025 udzakhala chaka cha mmawa osati chaka chino monga mwa malamulo a chipanichi. Iwotu akuti achita izi popeza ndi bwino kuchititsa msonkhano waukuluwo patangotsala chaka chimodzi kuti masankho osankha mtsogoleri wa dziko lino achitike ndiye poti masankho ali mchaka cha 2025 iwowo achititsa msonkhano wawo waukulu mchaka cha 2024 aching'oma anatinso komitiyo ikakumananso akambirana za tsiku komanso malo amene msonkhanowo udzachitikire ndipo anakana kuyankhulapo pa zomwe zimenezi zikutanthauza za ubale wawo ndi chipani cha united transformation movement utm ponena kuti Amayankhulira chipani cha mcp osati mgwirizano wa Tonse. Iwo anatinso ngati chipani sakubwerera mmbuyo pa maganizo awo odzayima paokha. Mu mwezi wa July mchaka chatha, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha utm a Saulos Chilima Anautsa mapiri pa chigwa atabweretsa poyera zina mwa zomwe anasayinirana ndi a President a Chakwera ngati mfundo zomwe zimamanga mgwirizano wa Tonse. Malingana ndi a Saulos Chilima, zina mwa zomwe anagwirizana ndi kusayinirana masankho achibwereza aja asanachitike ndi zakuti a Chakwera adzalamulira term imodzi ndipo mu 2025 a Saulos Chilima ndi amene adzaimire mgwirizano wa Tonse pa masankho a m'dziko muno. Kufika lero, a President a Chakwera sanayankhepo kanthu pa zomwe a Saulos Chilima anayankhula m'chaka chathazo. Atafunsidwa kuti ayankhulepo kanthu pa zomwe a Ching'oma anayankhula, kunena kuti a Chakwera ndi omwe adzaimire chipani cha mcp cho pa masankho a m'chaka cha 2025, a Felix Njawala, omwe ndi mkulu wofalitsa nkhani ku chipani cha utm, anakana kuyankhulapo kalikonse ponena kuti sangayankhule zomwe zikuchitika ku chipani cha mcp popeza iwowa ntchito yawo ndi kuyankhulira chipani cha utm katswiri wina wa zandale kuchoka ku sukulu ya ukachenjedwe ya university of malawi a gift sambo anati zomwe chipani cha mcp chikuyankhula ndi kuchita panopa sizikugwirizana ndi zomwe anagwirizana ndi anzawo achipani cha utm pa nthawi yomwe ankakonzekera masankho omwe anawaika a president achakwera pa mpando panopa kwa iwo akuti zinali zachiwonekere kuti zipani zomwe zinali mu mgwirizano umenewu zidzatsata zonse zomwe anagwirizana pochitira zinthu limodzi. Koma zaonekeratu kuti ndale ndi dyera ndi zimene zikuikidwa patsogolo kumbali ya chipani cha mcp. Katswiri wina a Victor Chipofya anayankhulanso pa nkhaniyi ponena kuti zomwe zikuchitika ku chipani cha mcp chi zomatchuliratu yemwe adzaimire masankho a mchaka cha 2025 kumachititsa kuti msonkhano waukulu sunachitike zikuonesa kuti kuchipanichi kulibe demokalase iwo akuti akudabwanso popeza chipani cha mcp chi chili ndi constitution yomwe imanena kuti pa zaka zisanu zilizonse kuchitika msonkhano waukulu wosankha wodzayimira pa masankho ndiye ndiye zomaneneratu amene ena kuchipanichi akumufuna kudzayimira akudzitenga kuti A Ching'oma anayankhapo izi ponena kuti akuyembekezera aliyense amene akufuna kudzapikisana ndi a President a Chakwera kubwera poyera koma sakuyembekezera kuti alipo munthu amene adzagonjetse a President a Chakwera ku msonkhano waukuluwo. Malamulo oyendetsera chipani cha mcp amanena kuti mu zaka zisanu zilizonse, kuzisankhidwa komiti yayikulu yomwe idzigwiranso ntchito kwa zaka zisanu ndipo mtsogoleri wa chipanichi akuyenera kukhala pa udindo kwa matemu awiri okha zomwe ndi zaka khumi pa ichi zikutanthauza kuti a president a chakwera sakuyeneranso kupikisana nawo pa udindo wa kuchipaniku popeza iwowa akwanisa kale matemu awiri ali mtsogoleri wa chipanichi Poti iwowa anasankhidwa koyamba ngati mtsogoleri wa chipanichi mu chaka cha 2013. Komatu Article 31 gawo 4 ya malamulo a chipanichi ikunenanso kuti a President a Chakwera akhoza kuyimiranso temu ina yowonjezera. Popeza iwowa anasankhidwa kukhalanso mtsogoleri wa dziko lino mu temu yawo yachiwiri yotsogolera chipanichi, kuyambira m'mwezi wa May mchaka chatha, akuluakulu a chipanichi ochoka ku chigawo cha pakati, ndi kumpoto nduna za boma ndi anthu ena akuluakulu ku chipanichi akhala akumalengeza m'misonkhano yawo kunena kuti akufuna a president achakwera adzayimirenso chipanichi pa masankho a mchaka cha 2025 anthuwo mwa ena ndi monga spika wa nyumba ya malamulo a catherine gotani hara nduna ya zachitetezo a harry mkandawire komanso phungu wa chipanichi ku dera la Lilongwe Msinja a Bintony Kutsaira. Kuyambira pamenepa, ubale wa zipani za mcp ndi utm wakhala usali wabwino mpaka pano. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and